ani pɔvuru dɔ in bɛɛ ye kelen i bɛ nafa o nafa sɔrɔ dɔ in na i b'o kelen sɔrɔ nin na mɛ nin diferansi ye min nafɛn tan fila de b'ale la nafɛn tan fila wa nɔgɔlɔ kasa dumani ne wa n'i y'a k'i ka daga la papa seri nka a bɛ sɔrɔ fan jumɛn nin bɛ sɔrɔ fan bɛɛ de fɛ baramuso butiginu na an ka nafɛn feere yɔrɔ la i mana baramuso feerekɛla fɛn fɛn kɛ e k'o wele ban i b'a sɔrɔ e n terimuso nin ko ni sigi tɛ bɛn bilen i jɔ n ka boli ka taa baramuso ka i teliya dɛ sinon kɔni an y'a sɔrɔ ka ban baramuso ka poivre épicé n'a ka poivre simple bɛɛ ye kelen ye danfara min b'u cɛ poivre épicé kɛfɛnw de ka can ka tɛmɛ poivre simple ta kan wa épices tan ni fila bɛɛ de kɛlen bɛ k'a sankɔrɔtan baramuso i ta y'i ka kow ye

ayiwa an balima cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔ aw minnu sigilen don aw ka tele kɔrɔ nin wagati na jabarani dumanba in n'aw bɛ ka kante ka kow filɛ ka ɲɔgɔn sɔn hakili ɲuman ani taabolo ɲuman na O de la bi an y'an bolo bɔ ɛɛ bi ta in diyara kojugu ɛɛ an ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi ɛɛ de ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ belebele nka ni n ma fili a ka dɔnkili dɔ bɛ yen u y'o da la o dɔnkili diyara dɛ ne yɛrɛ mamuso tun b'a da su ni tile

tɔgɔ in yɛrɛ yɛrɛ a bɛɛ baseku ye a bɛɛ ye baseku ye nka n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ seku ye seku mɛ n tɔgɔ dara cɛkɔrɔba dɔ de la o cɛkɔrɔba in bɛɛ tun b'a fɔ ko ba baseku baseku donc u y'a tɔgɔma bɛɛ kɛ baseku ye tɔntɔn baseku e ka nkɔni e yɛrɛ de e y'a ta de wa k'a fɔli daminɛ wa walima mɔgɔ de y'i don a la ka i dege a fɔli la bɔn mɔgɔ ye n dege ne fa de tun bɛ nkɔni fɔ ne fa o fana fa o fana fa o bɛɛ tun ye nkɔni fɔla ye o tɛmɛnen kɔ tɔntɔn an y'a a kuma mɛn kɛrɛ dɔ fana na don wagati dɔ la k'i bɛ kuru fana di nkɔni na i b'a di tɔw ma i b'a di maliyɛnw yɛrɛ ma Eh, o kurudi in kɔnɔna na est ce que i ye kuru di dɔ ma wa fo bi a tigi bɛ ka se k'a yɛrɛ depan yɛrɛ wa caman bɛ yen eh, ne ka ekɔlidenw ka ca tubabuw b'a la japonɛw b'a la siniwaw b'a la amerikɛnw b'a la maliyɛnw fana b'a la n'i y'a lajɛ ne ka ekɔliden dɔ bɛ yen musaba masala tɛ ne masala cɛ u bɛ ne ka ekɔliden donc mɔgɔ caman bɛ yen denmisɛn caman bɛ yen o ye ne ka ekɔliden ye don dɔ la ne taara sɔrɔ muso gurupu dɔ bɛ pale la u ko ko min ye e yɛrɛ ka ko diya olu ye kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba dɔ de koyi ko i ma fili i yɛrɛ ma parce que k'i kɛra mɔgɔ dɔ ye malgré que i bɛ tɔw cɛla i bɛ avion kɔnɔ i yɛrɛ ka mali yɛrɛ sigi man ca ten ko nka k'i ka bamanankan ye c'est i b'a fɔ i ka todunkan k'a ma yɛlɛma a bɛ t'i yɛlɛma ɛ i b'o yɛlɛma i bɛ taa jɔni ta ta an y'a yɛlɛma an y'an ta yɛlɛma an ye segu de ye grand segu ɛ n'i y'o bila i bɛna taa dɔ de ta fɔ donc mali yɛrɛ ye segu de ye o awɔ wa n'aw ka dugulamɔgɔ dɔ fana delila ka ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ale fana ko ko tiɲɛ na k'i y'i village kanu kosɛbɛ aa ko est-ce que n'i kun ma gɔni yɛrɛ kanu k'i laban kun tɛna ci kɛ ayi cikɛ dama tɛ parce que ne ka parcours la n'i y'a jateminɛ anw bɛ sɔrɔ tuma min an ka village ninnu na o y'a sɔrɔ pour que i ka se ka don hali école la n'i ye san wolonwula sɔrɔ commandant bɛ mɔgɔ bila ka na diyagoya ka n'i ta ka t'i don école la diyagoya donc o la i tun bɛ kilo seegin de taama diɲɛ don o don huit kilomètres chaque jour mm. bon mɔgɔ caman bɛ yen olu banna kalan yɛrɛ ma o kama mm. bon caman bɛ yen pour que olu ka se k'a kɛ u faw tun ye waritigiw ye u bɛ taa misiw feere ka t'u denw bɔ ko silamɛ kalan tɛ ko kafiri kalan don o bɛɛ tun b'a la donc bon dɔw ta ye vraiment a taama ka jan ma an t'a sɔrɔ donc olu bɛɛ kɛra ka tɛmɛ anw nana fanga sɔrɔ ne y'a ye anw ye anw ma shansi dɔ sɔrɔ mais anw bɛ se k'o shansi di an ka denmisɛnw ma n ye ekɔli jɔ quarante-six millions de kɛ ka ekɔli jɔ vantilatɛriw b'a kɔnɔ kuranw b'a kɔnɔ sisan an bɛ ka salle d'informatique de jɔ an ka denmisɛnw ka se ka ɔridinatɛri ninnu fana kalan o kɔfɛ anw ye asosiyasɔn créer an ka dugu la yan opitali tun t'an fɛ yen hôpital tun t'an fɛ yen an ye association créer k'a tɔgɔ da ko arega an ka dugu tɔgɔ an ye wari contribuer ka kilasi wɔɔrɔ wɛrɛ jɔ ka tila ka hôpital jɔ 120 millions an ka dugu kɔnɔ bon fɛn bɛɛ bi opération bɛ kɛ o kɔnɔ fɛn caman bɛ k'o kɔnɔ an y'u bɛɛ kɛ an ka dugu in na san o san ne bɛ waa kɛmɛ da kupu la an ka dugu jeunesse ye u bɛ ballon tan san o san tɔnɔ basi ça fait ɲinan san tan ni saba ye san o san top étoile n taara n'a y'an ka dugu la bon parce que n b'an ka dugu fɛ bon ni kan tɛ ka ko yɛrɛ tɛ sa ɛ nin nin ko nin ko ɲɛ bɛ dɔn o de la tɔnɔ basegu don dɔ n sigilen bɛ n bɛ ka facebook yɛlɛma yɛlɛma yɔrɔ farafinya an ka ko bɛnn'o ma n'an ye kɛmɛ min sɔrɔ dɔrɔn an bɛna bi naani ta ne ye n to yugubɛ yugubɛ la sa ka taa bɔ i kan aa o don n ko n ko basegu tɔnɔ basegu bɛ yɛlɛ gɔni fɔli la n ko mais bi a ɲɛ bilennen don dɛ o y'a sɔrɔ i bɛ ka i ni ekɔli karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na ee i dimina ni sɛbɛ dɛ hakilina jumɛn de ye e bila nin na ne y'a f'i ye bon mɔgɔ mɔgɔ min b'i faso fɛ i t'i faso bila kɔ mɔgɔ wɛrɛ i t'i faso bila kɔ a nin se tɛ n ye i b'a ɲini anw bɛɛ denw bɛ ekɔli pirive la parce que ko ko gouvernement ekɔli ninnu ko kalanba tɛ yen donc an ye ekɔli pirivew sara a wari ka ca c'est à dire yanni i ka miliyari don so ni magasinw ni fɛnw na ka bila i den ɲɛ kan ten i den kalan n'i y'a kalan o de ye entreprise ye o ɲɔgɔnna entreprise tɛ yen donc anw ye fɛn caman rate ni anw denw kalanna ka na olu bɛ se k'u bila ka taa yɔrɔ jan donc o la entreprise foyi tɛ tɛmɛ k'i den kalan kan o ye ne ka hakilila ye donc ni anw y'an denw don ekɔli la an b'a sara bon an bɛ kalo sara sara ni le 5 sera n'an ma wari di u bɛ papiyenin di i den ma ka na n'a taara u b'a bila kɛnɛ ma dɛ fo a ka wari de ka don donc sisan nu an jɛnna n'o ye an y'an ka kɔlɔbɔkɔlɔbɛ kɛ k'o sara hali ni koronabirisi b'an kan cogo o cogo an y'an jija k'an fasa fili fo ka se k'o sara sisan n'o sera a ko sera a laban yɔrɔ ma examɛnw bɛna se eh, ne ɲɛ bɛ ne sigilen don n ɲɛ bɛ tele la ekɔlimɛtiriw eh, ka sendika mɔgɔw mhm. nana k'olu taara sɔrɔdasiw fɛ mhm. ko sɔrɔdasiw ko ko u ka kan ka artikili 39 k'o ka kan ka fara olu ka wari kan donc ko n'o faral'o kan mhm. ɛɛ a filɛ n'a ma far'o kan olu tɛ examen kɛ denmisɛnw kun donc an ye san minnu kɛ sisan an denw ye sɛgɛn min kɛ o an yɛrɛw ye carburant min kɛ mobili la o an chauffeur minnu taar'u bila o denw yɛrɛw ye farikolo sɛgɛn min kɛ ka taa fara an bɛ wari min d'u ma ka taa école la ka taa fara école yɛrɛ sara kan o o bɛɛ perdra an bɛ segin o bɛɛ kan tuguni à cause de article 39 mais je dis bon si olu ka hakɛ ye o ye anw minnu ye den masaw ye mhm. an ka hakɛ ye jumɛn ye alors donc hakɛ t'anw bolo wa o tuma an bɛ se k'an sigi tan wa mhm. jamana tɛ se ka dilan musalaha ni nkalon kan quoi o banna oh, c'est à dire jamana in sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni min tɛ ka dugu la ka ni min tɛ se ka min kɛ i b'a bila maa wɛrɛ b'a kɛ walima ka taa dugu la a la mɔgɔw chantage ni ko man kunda in mhm. dɔ kɛra nin ko in na quoi il est temps que an k'an jɔ kaki eh, gana dilala tan de ganayaw y'a ye maa o maa n'i ye karabakaraba daminɛ mhm. i m'a k'a kɛcogo la jama bɛ na eh, kare kɔnɔ k'i gɛn ka bɔ yen i bɛ taa min bɛ se k'a kɛ o bɛ na mais pourquoi an bɛ se k'an sigi cogo jumɛn na an jigi y'an denw ye mhm. jigi wɛrɛ foyi t'an na an bɛ ka kɔrɔ an ɲɛ bɛ taa sigi an denw kan olu bi ka taa kɛ kare kɔnɔ teminnaw ni barakelikɛlaw ni mhm. Eh, je sais pas euh, quoi la an bɛ taa min eh, aw ka baara i b'a dɔn ne tɔnɔ parce que i ka kuma latigɛ tɛ aw ni karamɔgɔ aw bɛɛ aw bɛɛ bɛ eh, sɛmɛ kelen kan koyi mhm. olu ta olu ta y'u bolodenkɔni ye mhm. ani kunkolo mhm. ee aw fana ta y'aw bolodenkɔni n'aw kunkolo koyi o de don n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna ngɔnifɔla tɛ bolo bolo kan koyi kunkolo fana lafiyara koyi o de la i kɛlen ka nin kuma fɔ n'i ye k'a lajɛ bon bi mɔgɔ caman bɛna a dɔn bi ko e kan ka fasoko kɛlɛ kɛ e ka wusa ni dɔw kun ye wa i wusara ni dɔw ye tuguni parce que e sera ka ekɔliso joli jɔ o ekɔliso joli joli mɔgɔ joli bɛ ka kalan k'a kɔnɔ ja e kun kan ka kuma dɛ e ka kuma n'a ye mɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔ c'est que faso joli ko a t'e kɔnɔ e ka kuma a ma mɔgɔ mɔgɔ sɔn hakili la o tigi man kan ka kuma bilen koyi o la ko ne bɛ siran kuma ɲɛ faso kɔnɔ yan n'i kumara sani u ka detaye ta fɔlɔ mɔgɔw bɛ wuli d'i kama ni busan ye u bɛ dɔw gosi ka dɔw o dɔrɔn tɛ ne ye hali misiri caman jɔ han misiri walayi misiri misiri ne ye misiri caman jɔ ne ti a fɔ ne ye nin kɛ mais komi an bɛ kalan de kan c'est à dire moi je veux que an ka denmisɛnw faso ko la un bon patriote bɛɛ ka kan k'i wasa don jamana na walayi tɔnɔ basi n'i m'i wasa don jamana na sisan ni e min e m'o kɛ e ko ko fo farankan dɔ bɛ yen o farankan kosɔn anw denw anw denw ka aveniri bi ka taa don bɔgɔ la o farankan wari kama ɛseke denfa jumɛn ni denba jumɛn b'i sigi k'i den lajɛ nin cogo in na k'i ti wuli ka kuma o tɛ se ka kɛ o donc ne ko n'a kɔni danna n'a y'a sɔrɔ la ekɔlimɛtiriw tɛ sara de la an bɛ jɛn mɛ n'u bɛ sara k'u bi sara u bana k'an denw kalan ko wari min ka kan ka fara kan k'o ma fara kan donc ko nin bi plainte ils vont répondre donc ne y'o min fɔ min na u ye fatani banani da ne ka jɛra ya kan aw yɛrɛ kama tɔw minnu ye farafina dɔn farafina tɛ dɛ mali don parce que à chaque fois n'a fɔra baseku i b'a mɛn de baseku il vient du mali a bɛ fɔ angilɛ la a bɛ fɔ siniwakan na ee mɔgɔ min ye diɲɛ yala wa ni maa min sigilen don ɲɔgɔn ɛseke aw ka hakilinaw ye kelen wa jamana ko ye mali yɛrɛ ko la sisan e yɛrɛ hakilina jumɛn ye à travers i bɛ ka voyage ni fɛn min kan ni situation min bɛ jamana kɔnɔ sisan e yɛrɛ bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ a la changement jumɛn e ɲɛ b'a la de bon jamana in bɛ ka taa cogo min na sisan fo malidenw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ an bɛ fanga sɔrɔ an bɛ bonya sɔrɔ mɛ sinɔn mali tɛ fantan jamana ye mali tɛ fantan jamana ye dɛ fɛn bɛɛ b'an bolo yan sanuw bi yan fɛn bɛɛ bi yan fɛn caman b'an bolo an tɛ fantan jamana ye mɛ an tɛ baara de kɛ n'an ye baara kɛ walahi bɛɛ k'i kɔnɔ jɛya an ka jamana in an bɛ jamana caman dan

an ka taa fɛn tɔ mɔgɔ tɔgɔ tɛna fɔ wala bɛɛ ka wala sisan mm-hmm. komi olu sera ka dɔ kɛ mm-hmm. ne ka hakilila la u bɛ se ka militɛri ninnu to yen mm-hmm. olu ka dɔɔni kɛ eh, ka se ka premier ministre kɛ civil ye mɛ perezidanya ka to minitɛriw bolo u ka guvɛnɛma tɔ labɛn siviliw ni minitɛriw la an k'o fana lajɛ eh, tɔnɔ baseku eh, an ma bɔ emisɔn kɔnɔna na sa emisɔn kɔnɔna fɛn na ko duman caman b'a kɔnɔ an bɛna video de la semaine lajɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo kuwa ko mana kɛ ni tiɲɛ tɛ fɔ a la kuwa a tiɲɛ dɔ man di kuwa wa ɲɛmɔgɔya mana d'i ma n'i m'i bila i pilasi la a bɛ tila ka kɛ kunko d'i ma kuwa mali aw yɛrɛ ka nin jalatigɛ dɛ n'a fɔra ko i mana kɛ mɔgɔ tilennen ye k'i b'i ka tilennenya kɛ k'i ka baara kɛ a kɛcogo la mɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'i ka baara lagosi k'i kɛ mɔgɔ lankolon ye k'i senbɔ ko bɛɛ la i ka kuma ɲɛnama n'i ko i b'a fɔ o bɛ bɔ k'i neni k'i dɔgɔya mɔgɔ tɛ da i kɔ kan paseke nkalon ni namara de ka di bunadamaden ne tɛ se ka jɛn n'o ye bilen wa ne tɛ sɔn o ma wa ne ban'o ma partir d'aujourd'hui o tɛna kɛ ne ɲɛna tuguni n'a fɔra ne sigilen bɛ bɛɛ bɛ ne dɔn n bɛ tɛmɛ n'a ye bɛɛ ɲɛna diɲɛ dogo don wa bɛɛ b'a ye n bɛ ka dumuni d'a ma n bɛ k'a labalo ne bɛ fali kɔrɔ an mamuso bɛ taa fɔ ne fa ye ko ne tɛ ka fali siri bin na a y'a lajɛ n bɛ fali siri bin na fali bɛ taa n'a yɛrɛ fali ye fali de n y'a siri bin na a filɛ nin ye a bɛ ka bɔ bin na Ne tɔgɔ tɛ tiɲɛ ye. Layidu. ayiwa tɔnɔ baseku sani eh, an ka tila ɲɔgɔn na komi aw minnu ye eh, cɛkɔrɔbaw ye eh, an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ a kuma dɔ fɔ an ye don dɔ la ko n'i dalen don i yɛrɛ la i ka hɔrɔnya n'i ka danbe la c'est comme si ne ka kan tɛ k'a fɔ n ko tɔnɔ baseku kabini ala ye n dan n ma deli k'i kɔrɔfɔ i kɔfɛ e tɛ dɔwɛrɛ kɛ koyi e b'a fɔ dɔrɔn ko kan ten ɔ bɔgɔ filɛ i bɛ bɔgɔ ta i b'i kali bɔgɔ la ala de ye an dan an fa adama n'an ba awa bɔra bɔgɔ la anw bɛ segin bɔgɔ la n'i sara kaburu kɔnɔ i bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye ɔ bɔgɔ kɛtɔ filɛ ne dani n bɛ n kali n ma deli ka baseku kɔrɔfɔ k'a da i nɛn kan dɔrɔn ka ji min aa ko n'i y'o kɛ yan n'a sɔrɔ a ma deli k'i kɔrɔfɔ foyi ko nka ko ne delila k'e kɔrɔfɔ i kɔ wa tarabazo ese e yɛrɛ tɛ tila ka kasanke wari di ko i tɛ b'o lɔyɔrɔ dɛ bɔn sisan kan tɛ ni mali yɛrɛ n'a ka maliya tɛ o ka kan ka sagin maakɔrɔw ma k'u ɲininka an y'an kale ala la mhm. an y'an kale bibulu la an y'an kale kuranɛ na o ma foyi k'an na eh, maa maa ko n ma jamana dɔrɔmɛ ta mhm. maa maa ko n tɛ jamana janfa mhm. bɛɛ k'i kale bɔgɔ la yanni ka kɛ minisiri ye mm. bɛɛ k'i kale bɔgɔ la yanni ka kɛ fonctionnaire d'etat ye bɛɛ k'i kale bɔgɔ la yanni ka kɛ président ye mm. n'o kɛra ɛ n'i ye bɔgɔ dun i ti wuli ka bɔ yen i bi sa minnu mana wuli jamana ka dɔrɔmɛ tɛ n kɔnɔ kabini ala ka n da n ma jamana ka duuru ta i kale bɔgɔ la dɔrɔn walima n'i ye jamana janfa i kale bɔgɔ la perezante sɔrɔ bon donc est ce que nin ko in ye jamana ko ye bilen u k'o exiger mɔgɔw kan sinon u b'u bolo da kuranɛ kan u bila ka taa u kale u bɛ taa ko min kɛ ala de b'o dɔn bɛɛ k'i kale bɔgɔ la ka bɔgɔ ta k'a dun ka ji min o kɔni i bɔra bɔgɔ la i bɛ bɔgɔ sɔrɔ i ɲɛ tout de suite u ka ne ta kɛ cɛncɛn ye cɛncɛn i b'a dɔn n'a fɔra bɔgɔ wala caman tɛ fɛn dɛ a fɔ cɛkɔrɔba ye ko a ma ko ɲuman kɛ ka nin bɔ ni mali gouvernement tulo b'an na mali sariyatigiw tulo b'an na a ma se an ka hali taa tribunal la ni min kɛra n'a ma bɛɛ a ye fara ɲɔgɔn kan yɛrɛwolo bɛɛ ka bɔgɔ ta k'i kale bɔgɔ la ɔ an k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔla o o ko bɛ kɛ siɲɛ fila wala a tɛ kɛ u t'a kɛ sinon a a yɛrɛ ye nin mɛn nin de kan ka kɛ ko ka a don an ka constitution na u k'a don constitution na bɔgɔ Ɔhɔ. ee dɔ fa sara mais o de bɛ se ka jamana in tilen koyi Han? ɛɛ sinon ala yɛrɛ y'i sen bɔ a ko la o a b'an yɛrɛ de bolo sisan ayiwa an balimaw aw minnu sigilen don aw ka jabaranin kɔrɔla la nin wagati in na bɔgɔ ko kuma de nana laban na komi ko in bɛ ka taa taa don dɔ la kana fɔ ko artiste i yɛrɛ k'i kali bɔgɔ la i ma deli ka dɔ ka cachet minɛ k'i ma taa n tɛna mɔgɔ ka bɔgɔ dun parce que ne y'o caman kɛ kɔrɔ baseku i yɛrɛ ka foli laban minnu sigilen bɛ nin wagati la mali kɔnɔ mali kɔ kan k'i lajɛ i ka foli laban ye jumɛn ye i ka dakurunɲɛ laban ye jumɛn ye i bɛ se ka mun fɔ denmisɛnninw yɛrɛ an minnu ye san denmisɛnninw ye an ka eh, siniɲɛsigi kɔnɔna kan bon n bɛ foli kɛ mali cɛ ni muso bɛɛ ye denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n bɛ min fɔ denmisɛnw ye u ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn u ka mɔgɔkɔrɔbaw bonya n'o kɛra ala yɛrɛ b'u bonya ala b'u dɛmɛ filanan ye mun ye faamaw kana fantanw tɔɲɔ sabanan ye mun ye anw fana anw artisiw surtout anw an ka an ka clan ka ca dɛ a bɛ clan ba kelen bɔ i bɛ da mɔgɔ yɔrɔ la ne ma ne ma debini kelen ne min ɲininko la dɛ eh, kante yɔrɔ ɲɛ ba kunna anw n'i ye san bi duuru tɛmɛ ɲamakala la n'i siranna ɲaami de b'i la an tɛ siran bilen anw siran bɛɛ dɔgɔyara o artisi bɛɛ aw bɛɛ mali artisi bɛɛ k'aw bɛɛ u ka kan ka fara ɲɔgɔn kan mm. ka haut conseil des artistes an b'a fɛ k'o de créer mm-hmm. kante n'an ma ni ɲɔgɔnna kɛ

dɔ sɔrɔ y'a conseil in na walahi hali kunko fɔyɔrɔ t'an na parce que an ma représenté hali kunko fɔyɔrɔ tɛ mali artisiw la ayiwa eh, n balimaw aw yɛrɛ nin kuma bɛɛ lajɛlen mɛn maliyɛnw bi ta tɛmɛnen kɔ n'aw ma n ye catiri bɔ la a kana bala aw la kɔrɔ baseku sen o sen n bɛ taa saki ta ka taa fɔli la

azubilayi mina sitani rajimi bisimilayi ramani rahimi alhamdulilayi rabbil alamina mm, ala ka sababu ɲuman k'an ye ɛ ala k'an k'a yɛrɛ sago ye ala kan'an kɛ maa sago ye dɛ mm, diɲɛ kɔnɔ i mana kɛ maa sago ye o y'i kelen sago jugu ye nka n'i kɛra ala yɛrɛ sago ye ala de b'a dɔn i kan ka kɛ fɛn min ye o de la baw an ka dugawu k'an denw ye an ka dugawu ɲuman na mɛ an k'a fɔ ko ala k'an denw kɛ ala yɛrɛ sago ye hmm. maa ma kɛra ala sago ye walahi jugulamɔgɔ tɛ se ka fɛn k'i la o de la kanu saba bɛ bamakɔ minnu kanu saba f'aw ye kanu kelen ye kanu tilennen ye hmm, o ye masa ni n'a den cɛ ye eh, kanu min dilanna masa ni den cɛ la o kanu ban man di o ye kalo kɔnɔntɔn min n'i y'o kɛ i ba kɔnɔbara la jeli la walahi o ye kanu tilennen ye hmm. o de la i m'a ye ni den ye nafolo sɔrɔ don min a bɛ sin ba ma fɔlɔ ɔ mɔgɔ m'o yɔrɔnin faamu koyi n'i b'a sɔrɔ ba de sinna e ma sani i ka sin a ma fɔlɔ e m'a ye denmisɛnninama i mana kasi dɔ ka dumi tulonkɛfɛnnin nɔfɛ i ba b'a fɔ ko hɔn sin minɛ i k'a min ni maa y'i bugɔ i ni kule mana na a b'a fɔ hɔn sin minɛ a min o kɔrɔ de ye k'i ba de y'a sin i ma fɔlɔ sani i ka sin a ma o la ni den ye nafolo sɔrɔ dɔrɔn hakili bɛ jigin ba la ya jabar kanu filanan o ye waribiye kanu ye o ye kanu jumɛn ye mobilitigiw ka kanu maa si tɛ se ka n'i nɔfɛ mobili la ko waribiye t'o kun ɛɛ e m'a ye ni san finna aw bɛ se ka bɔ ka yala yɔrɔ min ka d'aw ye sanfiɲɛ mana wuli mobilitigi ka kanu i bɛ don a kɔnɔ ɔhɔ a bɛ vitiri yɛlɛn ni ka kilimu k'a la ka mɔgɔ yala mm, resitoran y'aw diya aw b'aw jɔ yen ka dumuni kɛ ɔhɔ nka kanu sabanan ye jumɛn ye warimisɛnni kanu ye ala k'an kisi warimisɛnni kanu ma o ye jakaritigiw ka kanu ye a ye makoto ale ka kanu ni san finna k'a bɛ mesazi de ci i ma k'a f'i ye k'a tɛna se ka ɲɔgɔn ye bilen n'aw bɔra ni san m'aw ka ko tiɲɛ fiɲɛba min bɛ wuli n'alama farati ni duloki jɛman b'aw la o b'aw gosi k'aw fili yan fɛ mobilitigiw bɛ kilasɔnni k'aw la n'alama farati moto mana sɔgɔ yɔrɔ la yan k'a sɔrɔ fiɲɛ wulilen don dennin bɛ dimi dɛ n'a don dimina o su kɔni baro o tɛ diya bilen ala k'an kisi warimisɛnni kanu ala k'an ka kanu kɛ wari kumaba kanu ye o de la ne y'a fɔ buna hadamadenw ɲɛ ko maa kan'i sanga maa ma koyi ko den kan'i sanga i den ɲɔgɔn ma n'i sanga i den ɲɔgɔn ma walayi wolobaw b'aw bɔ ɲɔgɔn na parce que ale ba bɛ se ka min k'a ye n'i ba ma se k'o ɲɔgɔn k'i ye dusukasi b'i faa o de la n y'a fɔ furumusow ye k'aw kan'aw sanga ɲɔgɔn ma sungurunya kɔnɔna na i bɛ se k'i sanga i muso ɲɔgɔn ma a bɛ se ka min sɔrɔ bi i b'o sɔrɔ nka don min ni furu nana aw ni ɲɔgɔn cɛ ale furula yɔrɔ dɔ la e furula yɔrɔ dɔ la walayi furucɛw b'aw bɔ ɲɔgɔn na ni min bɛnna cɛ ladiri ma o bɛ lafiya furuso kɔnɔ cɛ ladiri ye cɛ fasuguya jumɛn ye cɛ sabalilen cɛ min bɛ yen kabini a ye muso ta a b'a dɔn k'a fɔ a bɔra du dɔ kɔnɔ a nana du dɔ kɔnɔ ale kan k'i janto a la ani min ka kan a b'o k'a ye furuso yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ furu de ma ko sutura so ɛɛ a kɛɲɛ k'a k'i ye o cɛ b'o nɛgɛ nɛgɛ dumuni dumanw bɛ d'a ma baroniw bɛ k'a fɛ sufɛ baroniw bɛ kɛ ɛ ala n'a bɔra baarayɔrɔ la ka ban u b'u sigi u bɛ ɲɔgɔn lajɛ furuɲɔgɔnma fila jalen ye ɲɔgɔn ye o ye kanu duman ye n'a sɔrɔ denw bɛɛ nisɔndiyara denw bɛ yɛrɛkɛ aa fa bɛ sɛni ɲimi ɲimi e yɛrɛ min ye kɔɲɔmuso ye sa i bɛ buni in bɔ k'a di cɛkɔrɔba yɛrɛ ma sa i b'a yɛlɛkanni mɛn a bɛ fɔ yɛlɛ fasɔn de ma ko sura yɛlɛ cɛkɔrɔba b'o yɛlɛ ni nka n'a ka tele fa o baro tɔ kɔni mɔgɔ de b'o diya dɔn sa ɔ maa min bɛ yen n'o furu yɔrɔ bɛnna tete kule ma tete kule ye cɛbakɔrɔ jumɛn ye cɛbakɔrɔ min tɛ sigi so kɔnɔ mm, a bɛ yaala a bɛ bɔ fo dugujɛ n'i y'a kunkolo ye dɔrɔn i ye wulu kunkolo ye wa a ta kan ye faliba ta kan ye ale n'a muso tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ ee n ko muso de bɛ ɲininkali kɛ ko walima karimasina a na tuma ma se wa denw yɛrɛ bɛ to ka na baw ɲininka ko ma o tuma ba ma don fɔlɔ wa i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ kariti baje la sa siyɛn kɛra sizɛri di matɛn i b'a nakan mɛn kare kɔnɔmɔgɔ bɛɛ b'a nakan dɔn hali kare wulu b'a nakan mɛn foyo ko faya ka foyo ko faya ka wulu yɛrɛ tɛ wo cɛ a la tuguni o y'a sɔrɔ u tigɛra a la mɔrɔ o tuma o fɔlen kɔ ne ka kameramani bɛ k'a ɲɛ kumu e k'o tɛ ko ye hɔ suba ɔ nka ala kana an bɛn muso ma muso min bɛ yen ni furu sutura t'a kan ɔ o de la ne ko n siranna muso ɲɛ sa koyi ɔhɔ furu ye sutura ye furu ye bonya ye nka muso dɔw bɛ yen ne ban n'olu ye an b'a fɔ olu musomaninw ma ko sususu sususu ye musomanin jumɛn ye k'a ye k'a ta k'a ladon i ka furu la k'a k'a t'i bɔ i fadenw cɛ la walahi a donnen furu la nka sisan musow bɛ fɛn dɔ kɛ o bɛ ne tɔɔrɔ dɛ k'i to furu la ko f'u ka npogotigiya vi kɛ o de la ne ko n ko ni musow san tan ɲinan kɔ n'anw ɲɔgɔnnaw ko ko an bɛ kule tuguni anw ka generation musomanninw man'a fɔ k'u b'u disi gosi i b'i disi gosi min mun na fan jumɛn hɛn sisan musow dɔw bɛ i b'u don furu la bi olu bɛ furu bonya ka furu sutura dɔn nka dɔw bɛ yen don min depi u don don kalo kelen bɛ dafa wagati min na i b'a sɔrɔ olu bɔra u bɛ fan jumɛn u b'u cɛ ɲɔgɔn u cɛ ɲɔgɔnna dɔ bolo hotɛli la u bɛ furu barika ban ni ala b'an sɔn muso la a k'an sɔn muso dɔ la minnu muso fɔ a ye miseli ni musonin a bɛ fɔ ale ma ko gari a donna du dɔw kɔnɔ a y'a sɔrɔ lamu ye du ci ŋɔni bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba sen na a ye ŋɔni b'u sen na a nana a sɔrɔ dɔw ka guloki kɔ faralen don a y'o kala a y'a sɔrɔ dɔw ka kulusi senda birintira a y'o kala a y'a sɔrɔ dɔw ka guloki ɲɛfɛla farala bitɔn t'a la a ye bitɔn don o la an b'a fɔ muso fasɔn ka ma ko muso suturalen

n bɛ musow fo k'u barika da aw bɛ fan fan k'i kɛ mɔgɔba ye muso don koyi k'i kɛ nafolotigiba ye muso don k'i kɛ hɔrɔn cɛ ye k'i kɛ hɔrɔn kamalen ye k'i kɛ jeliba kamalen ye diɲɛ bɛ kule n'i bolo ye ka kule n'i tɔgɔ ye ka kule n'i jamu ye ɛn n ko muso ne m'a fɔ aw ye wa n ko ni muso musow bɔ diɲɛ kɔnɔ n k'an tɛ baara kɛ k'a di ɲɔgɔn ma cɛbakɔrɔ bɛɛ bɛ t'i da ka sunɔgɔ e m'a ye ne ni mɔkɛ tun bɛ taa waajulikɛyɔrɔ la waajuli mana diya cogo o cogo fo waajulikɛla k'a fɔ ko alijinɛ musow n'o tun kɛra ne mɔkɛ bɛ ko un i b'a sɔrɔ ale ka seli kun fɛnɛ o ye walasa a bɛ se k'o sɔrɔ dɛ ala k'an to sutura la ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ ala ka sababu ɲuman k'an ɲɛ aa ne balimaw ne bɛ bɔ baro la yan ngɔninsen kana yɛlɛma kana yɛlɛma ka bɔ n bolo kojugu ye ajiba alhamdulilayi rabbil alamina ala n'i bɛ sa don min ala k'an sa musow bolo kɔnɔ ɛɛ ala musow bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ sa alijinɛ musow de ko don dɛ ala kan'an faga dɔ ninnu bolo kɔnɔ dɛ muso bɛ yen n'i sara olu bolo kɔnɔ u bɛ ji kalaman bɔn i ɲɛda la u b'i di su siribaw ma minnu yɛrɛ b'i siri sukolaw yɛrɛ bɛ tila ka ɲininkali ko mun y'a ɲɛda sɔrɔ u bɛ boli da i kan o tuma ala kan'an bɛn n'o muso ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu ala

ani poivre dɔ in bɛɛ ye kelen ye i bɛ nafa o nafa sɔrɔ dɔ in na i b'o kelen sɔrɔ nin na mais nin différence ye min ye nafɛn tan ni fila de b'ale la nafɛn tan ni fila wa wa nɔgɔlɔ kasa dumani ne wa n'i y'a k'i ka daga la papa chéri nka a bɛ sɔrɔ fan jumɛn nin bɛ sɔrɔ fan bɛɛ de fɛ baramuso butiginu na an ka nafɛn feere yɔrɔ la i mana baramuso feerekɛla fɛn fɛn kɛ e ko wele bani b'a sɔrɔ e ye terimuso ni ko ni sigi tɛ bɛn bilen i jɔ n ka boli ka taa baramuso ka i teliya dɛ sinon kɔni an y'a sɔrɔ ka ban baramuso ka poivre épicé n'a ka poivre simple bɛɛ ye kelen ye danfara min b'u cɛ poivre épicé kɛfɛnw de ka ca ka tɛmɛ poivre simple ta kan wa épices tan ni fila bɛɛ de kɛlen bɛ k'a sankɔrɔta baramuso i da y'i ka kow